ee ndị be anyị anyị ekene unu anyị abịago ka anyị si abịa ọzọ n'oge nkwalite igbo dịka anyị na-ewetara unu akụkọ ifo kwa ụbọchị fraịde ọbụla ebe anyị na ụmụntakịrị na-anọ ee gbo mụrụ nze m ọzọ anyị si unu nnọọ ọzọ ndewonụ ụmụaka Ndewo Maazị Chinwata kwa.

ee dịka anyị n'unu si anọrị ụbọchị fraịde ọbụla tata m ga-akọrọ unu akụkọ ifo ihe mere ejula ji ebu ụlọ ya akpagharị unu ma ejula oyibo kpọrọ ya snail geenụ ntị wụchaanụ ntị unu maka na ya bụ akụkọ ifo bịa n'isi njedebe onye ọbụla ga-agwa anyị ihe ọ mụtara n'ebe a ka anyị ga-anọ wee mara ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ndị na-aka ege ntị n'ụlọ akwụkwọ ụbọchị buru gboo ụmụ anụmanụ na-ebi n'udo anya ukwu adịghịkwa anya ụfụ adịghị onye laruo be ya isi ajụọ ya oyi Onye ọbụla na-ejerutekwa na be ibe ya, ha na-akpakọrịta dịka ụmụnne, onye ọbụla ụkọ kọrọ ndị ọzọ enyere ya aka. N'oge a, ejula bụ anụ nwere obi ọma, anụ mere gịnị? Nwere obi ọma. Hmm. Onye ọbụla mkpa kpara, i jee na be ejula, ihe ọbụla o nwere, o nye gị. Ọ bụrụkwanụ na agụụ na-agụ gị, ihe ọbụla ị chọrọ iri, ejula enye gị ya. Nke kpatara na ụfọdụ oge, ejula chọwa ịpụ, ọ na-eyebe ụzọ be ya oghe. O sie ihe oriri dị iche iche iche iche dowekwa na be ya. Onye agụụ gụrụ, ọ bata na be ya, o rie. O richaa, ọnụ ọbụla o nwere ike, ọ naba. Ihe a wee na-eme na-eme na-eme. O wee ruo otu mbọsị, mbe na edi gara na be ejula. Ọkwa unu ma mbe? Unu ma anụ a na-akpọ edi? Hmm, edi abalị a na-asị mmadụ na ọ na-alarụ ụla ka edi. Onye larụ ụla ọ gabiga oke a sị ya na ọ na-alarụ ụla ka edi. Oyibo kpọrọ ya African civet. Kwuonụ African civet. African civet. Ọ ya nwa ka a na-akpọ edi. Edi na mbe wee jee na be ejula, ha wee ruo wee hụ ka ihe oriri jupụtara mana ejula anọghị ya, ejula pụrụ apụ. Ha naabọ wee nọdụ na nke ejula wee ribe ihe. Ha richara nke ha richara, mbe wee pụọ wee bute akpa. wee kpokobe ihe oriri nke fọdụrụnụ, kata ma ọ ga-ahapụrụ anụ ndị ọzọ ka ha bịa rie. O kpokobere ya, na-etinye n'akpa. Edi wee lee anya wee fụ wee gwa mbe wee sị ya na ihe ọ na-eme na ọ dịghị mma, ka ha rapụrụ ụmụ anụ ndị ọzọ nke ha ga-eri ma ha bịa. Edi wee sị na ọ ihe a ọ na-agwakwanụ mbe na mbe anaghị ege ya ntị o wee pụ wee jee bute akpa nke ya ha ncha ha n'abụọ wee bukọrọ ndị fọdụrụ na be ejuna oge ha na-emezi ihe a okwu wee sere ha onye ga-ewere nke ikpeazụ ebe ha na-emezi a ha abụọ wee lụba ọgụ ha nọ n'ebe a ha na-alụ ọgụ edi wee were mma dị na be ejuna wee gbuo mbe gbukasịa ya aka ma arụ ma isi ebe ha na-anụ ọgụ ha emebisi ọtụtụ ihe na be edi tikasịa ụnọ ya niile kwopu gbamgbam be ejula oge ha na-eme ihe a ndị agbata obi wee fụ ihe na-eme wee gbata ọsọ wee gboo ha ọgụ wee gbosịa ha ha wee laba ejuna wee lata wee fụ ihe merenụ wee jee kọọrọ ọha obodo sị ha lekwa ihe mbe na edi mere na be ya ụfọdụ ụmụ anụmanụ na-achịkwa ya ọchị ụfọdụ a na-asị ya nya ndo ya ewena iwe mana oge igwe onye igwe ụmụ anụmanụ eze ha pụtara e wee jụọ ejula ka ihe merenụ o jiri ọnụ ya kọwaa ha gwara ejula sị ya na ọ dịkwa ka ọ nya nwa ka o si n'aka na mmadụ anaghị emebiga ihe oke N'agbanyeghị na o nwere afọ ọma, mana ọ bụghịzị ya bụ na onye ọbụla batara na be ya ihe ọbụla onye fụrụ o bie. Ihe a wee wute Ejuna wee wute ya nke ukwuu n'ihi na afọ ọma ya bụ ihe na-ebuteziri ya nsogbu na ụtụ ya. Ejula wee sị na nsogbu adịghị ebe ọ bụ na ọgọ o mere gburu ya. na nsogbu adịghị wee bido mgbọsị a wee gaba ejula na-apụzi o buru ụnọ ya ọ nya kpatara wee ruo taata ebe ọ bụla ị fụrụ ejula ọ na-aga o buru okokoro ya ebe ike gwụrụ ya o zuo ike ọkụ ya hmm, ụmụaka ndewo nụ o ama m na unu gere ntị nke ọma ugbu a achọrọ m onye kwụrụ ọtọ ọ gwa anyị aha ya ọ gwa anyị afọ ole ọ dị dịka anyị si emebu ya ị gwa anyị ihe ị mụtara na akụkọ ifo nke taata kedu onye ga-ebu ụzọ ka ụmụ nwaanyị buru ụzọ ngwa nye ya igwe okwu Ndewo ụmụaka ibe m. Aha m aha m bụ Nwaada Chimamanda. Adị m ahọ iri na abụọ. Ihe m mụtara n'akụkọ ifo nụwa bụ ọ dịghị mma inye inwe anya ukwu n'ihi onu mbe na edi si wee nwe anya ukwu wee bukọrọ ihe nine dị na ụlọ ụlọ ejula. Ejula. Ndewo ụmụaka ibe m. ndewo kụọrọnụ ya aka ọ sị na anyaukwu adịghị mma maka n'ihi na anyaukwu edi na mbe kpatara ha n'abụọ ji wee nụba ọgụ wee tikasịa ihe dị na be ejuna ọkwa na eziokwu anyaukwu adịrọ mma ka onye ọzọ ka onye ọzọ ee ngwa nye ya igwe okwu ndewo ụmụaka ibe m ndewo aha m bụ nke m bụ Ofosanja kwusie okwu ike aha m bụ nke m bụ Ofosanja adị m ahọ iri iri abụọ iri na Ihe- abụọ iri na abụọ ihe m nwetara n'akụkọ a bụ o kwesịrị ka mmadụ gaa be m- O kwesịrị ka mmadụ gaa ụlọ mmadụ, onye ahụ akwanyere onwe ya ugwu dịka onye ọbịa. Ndewo ụmụaka ibe m. Ndewo, kụọrọnụ ya aka. Ọ sị anyị na o kwesịrị mmadụ gaa be mmadụ ọkwa na eziokwu Ee. ị kwanyere onwe gị ugwu dịka onye ọbịa imirikiti n'ime anyị na-abụ unu gaa be mmadụ i si n'ebe nke a pụta i nyoo anya i si na nke a nyoo anya ka ị fụchachasịa ihe niile ị kwaa ụzọ nke a ị kwaa ụzọ nke a ọkwa ị fụ na ọ dịrọ mma ị gaa be mmadụ kwanyere onwe gị ugwu ọkwanụ ya o nwee onye ọzọ nwere ike ịgwa anyị ihe ọ mụtara n'akụkọ ife a ehe ngwa nye ya igwe okwu ndewo ụmụaka ibe m ndewo aha m bụ Mmadụbụkọ Makụọ kwusie okwu ike aha m bụ Mmadụbụkọ Makụọ adị m afọ iri na abụọ ihe m mụtara n'akụkọ ifo a bụ na ọ dịghị mma ọ bụghị mmadụ niile ka ị ga-anabata n'ụlọ gị n'ihi nke afọ ọma N'afọ ọma ejula mere ka mbe na edi ji bata wee mebisịa ihe niile dị na be ejula. Ndewo ụmụaka ibe m. Ndewo kụọrọnụ ya aka. Ihe Makụọ na-akọrọ anyị bụ na mmadụ imebiga ihe oke adịghị mma. Eziokwu na anyị kwesịrị inwe afọ ọma mana ihe niile na-enwe nkwu ọkwa na eziokwu ọ bụ n'ihi na ejuna gbasapụrụ aka ya nke ukwuu ma onye ukwu ma onye nta ma ndị ekwesịghị ịbata be ya ma ndị kwesịrị ịbata onye ọbụla na-abata ọkwa na eziokwu ihe a na-akọwara unu bụ na ọtụtụ n'ime anyị bụ ụmụaka na-eme nne na nna anyị gaba ahịa unu emepee ụzọ unu akpọbata ma oke ma ngwere ma ọchịcha unu ncha niile agbabata n'ime ụlọ be unu ụfọdụ eligoro n'elu akwa nne na nna ha na-egwu egwu ọkwa unu na-eme ya kwụsịnụ ya na ọ dịrọ mma ọ nya bụ ihe Makụọ na-agwa anyị tata ndewonụ ụmụaka e nwee onye ọzọ nwere ike ịgwa ehe nye ya igwe okwu ndewo ụmụaka ibe m ndewo afa m bụ Okeke Chinedu adị m afọ iri na atọ ihe m mụtara adị m afọ iri na atọ ihe m mụtara n'akụkọ ifo a bụ ọ dịrọ mma ebe ọbụla ị na-aga mepe ụzọ gị otu ejuna si mepe be ya oye mbe na edi wee gaa na be ya wee kpọkọrọ ose niile dị na be ya ndewo nwa ka ibe ndewo kụọrọnụ ya aka chinedu sị anyị na ọ dịghị mma mmadụ na-apụ o yebe be ya oye ọkwa na eziokwu mhm. o kwesịrị ị na-apụ maka na obodo adịghị mma i mechie ụzọ gị mechie ebe niile ọ dị ka imirikiti n'ime anyị ka ọ na-abụ nne na nna anyị gaba ahịa anyị egwuregwu kpọtịa unu eyebe ụzọ oye mmadụ sizie n'azụ bata o zuru ihe dị na be unu ọkwa unu fụ na ọ dịrọ mma ngwa kụọrọnụ onwe unu aka ee ndị be anyị ekene unu n'ebe a ka anyị na-eweta n'isi njedebe na agba nke taa chetakwa na anyị na gị na-anọkwa ụbọchị fraịde ọbụla n'oge nkwalite igbo anyị na ụmụaka na-anọ anyị nọ na Facebook anyị nọ na YouTube Maazị Chinwatakwaakụ bịara anyị aka na follow na Facebook jee na YouTube bịara anyị aka na subscribe metụ aka na mgbịrịgba ahụ ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị gbagotere n'ikuku ọ kụọ ka ị nwee ike sonye anyị ndị be anyị daalụnụ